an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen farafinna ani farajɛla bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw bɛɛ ye bi mɔgɔw ka kuma cɛra mɔgɔw ka manamanakan cɛra mɔgɔw ka kuma kuntanfɔ cɛra o de kama bi an bɛna fɛn dɔ kɛ ka yira aw bɛɛ la bi ka sabu kɛ mori lankolon de cɛra mori dangadenw cɛra mori kalabanci cɛra mori baɲiminaw cɛra mori inshalla fɔlaw cɛra mori sɛɲiminaw cɛra mori kamiɲiminaw cɛra mori sagaɲiminaw cɛra mori dangadenw cɛyalen bɛ bi mori manamanakan fɔlaw cɛyalen don mɔgɔw t'a dɔn k'u komi u t'a dɔn k'u jani mori dɔw sigilen tɛ foyi la bandiya ani kalabanciya kɔ mori dɔ sigilen tɛ foyi la walimuso jɛnɛya kɔ mori dɔ sigilen tɛ foyi la k'u fa filan n'u ba filan k'olu bolo tɔnɔmi ka da u kɔ k'olu ka wari darak'u la k'o minɛ k'o sɔɔri u kɔnɔ ka t'u sigi k'u ka denbaya n'u u bɔkolo bɛɛ balo haramu ni o ta tiɲɛ wari kan k'o wari minɛ k'u ta kɛ bandiya ni kalabanciya ka tila ka waso adamadenw na ka mɔgɔw ka wari darak'u la k'a dun i k'a dɔn k'a fɔ seyidina ali ko ten i bi maa o maa ka dɔrɔmɛ kelen o kelen minɛ k'a fɔ k'e ye kuranɛ kalala ye o e bɛ nin kɛ o e ye laturu dala ye o e ye jinɛ mori de ye o e b'a fɔ k'e bɛ portefeuille lankolonw dilan ka di mɔgɔw ma o e b'a fɔ k'e bɛ daga lankolonw dilan ka di mɔgɔw ma o e b'a fɔ k'e bɛ nasi kuntanw dilan ka di mɔgɔw ma o e b'a fɔ k'e bɛ koloni dangadenw fili mɔgɔ ye k'e bɛ koloni fili ka sɔrɔ e t'a ɲɛ dɔn e soma nɔgɔlen ta tiɲɛbagatɔ min sigilen filɛ i ka boli ta tiɲɛnen kɛrɛfɛ k'a fɔ k'e bɛ mɔgɔw nɛgɛn k'u ka bakɔrɔni minɛ k'o faga ka nkalon tigɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ ka digi kɔnɔ k'i sigi ka mɔgɔw ka wari minɛ ka sɔɔri kɔnɔ k'i sigi ka mɔgɔw ka wari daraki k'a minɛ nkalon kan k'a fɔ k'e bɛ se na e bɛ se na ka sɔrɔ nkalon don i b'a kalama seyidina ali ko de k'a jurumu valeur kelen don i n'a fɔ mɔgɔ min n'a ba bɛ jɛ alikaba kɔnɔ siɲɛ bi wolonfila ni wolonfila nkalontigɛla ka nkalon jurumu valeur a kelen don i n'a fɔ mɔgɔ min n'a ba i ni ba bɛ jɛ sunkalo tilegan deren deren fɛ alikaba kɔnɔ o kɛlen danga de adamaden na k'i sigi k'i fa filan dɔ o ni ba filan dɔ k'o ka wari daraki k'o minɛ k'o sɔɔri kɔnɔ k'i sigi i k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tɛ so ye diɲɛnatigɛ in bɛ ban pewu i bɛ ka maa o maa ka wari minɛ ka digi kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ i ti sa bada ni ala m'i ta tiɲɛ k'i kɔ tiɲɛ k'i ɲɛ tiɲɛ k'i digi jahanama kɔnɔ karamɔgɔ kafiri soma lankolon ninnu aw ka na baara kɛ tiɲɛ kan walahi n'aw sara a bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ aw sigilen don k'a ta kɛ buguri ci ci o ni tableau ka laturudenw ci ci ci ci tableau kan ka mɔgɔw kunkolo ɲagami ka dɔw ti siran ala ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ sɛki fa wari la ka mɔgɔw bluff n'a ye dɔw b'a fɔ k'u bɛ portefeuille dɔ dilan ka d'i ma ko don o don k'e bɛ wari bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ nkalon don A bɛɛ ni kuranɛ cɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn ka baara don n'a m'a dabila a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'aw sara Ala b'aw ta cɛn diɲɛ kɔnɔ k'aw minɛ k'aw digi jahanama kɔnɔ o de kama karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka baara tɛ foyi ye n'i taar'u fɛ yen u b'a fɔ ko jinɛ mori k'u bɛ fɛn dɔ kɛ ko jinɛw ka baaraw ye k'a sɔrɔ jinɛ baara tɛ olu b'a fɔ k'olu bɛ daga de wuli ko ka sɔrɔ a ma sigi tasuma kan i b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ jinɛ baara ye o ye bandiya ni kalabanciya ni mɔgɔ min t'a dɔn a fɔ ko n t'a dɔn n t'a dɔn fɛnɛ dɔnniya dɔ de donc bi an bɛna o bɔ ka yira aw bɛɛ la bi mɔgɔ bɛ ka tile k'an wele diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ fɛ k'an ka bɔ an ka kɛ ka yira bɛɛ la walasa mɔgɔ bɛ se k'a bɔ a ko kalama cogo min na bɛɛ ka se k'i taafan kelen dɔn k'i nafan kelen dɔn cogo min na an bɛna a kɛ ka yira aw bɛɛ la o de kama ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna sabu an ka baara bɛnnen don Ala wele o ni Ala deli de ma sabu Ala de y'an da Ala b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛkun kan o de la an ka baara bɛnnen don Ala wele ma sabu jɛnlatigɛ la bɛɛ n'i ka baara cogo de don an ka baara cogo ye min ye ni mɔgɔ bɛ kile k'an wele ka na bonyaw k'an ye mɔgɔ ye miliyɔn caman mɔgɔ nana waa kɛmɛw d'an ma o kɛra aw yɛrɛ ye aw yɛrɛ ne seere bɛɛ y'o ye ka ban o ma se lakalili ma bilen bari n tira n somɔgɔw ɲɛna a ma se i ka t'o lakali bilen o kɛra e yɛrɛ somɔgɔw ɲɛna o ma se somasama ma bilen sabu bɛɛ b'o dɔn ka ban anw ka baara bɛnnen don barawutu baara de ma sabu an bɛ mɔgɔ bila u bɛ don a kaliwa de la sabu a kaliwa bɛɛ lajɛlen bɛ tile wolonfila de ma min b'a kalan kɛ ka don a kaliwa la waa tan de bɛ d'olu ma sabu o baara in bɛ kɛ haminako min bɛ e yɛrɛ la ubiyɛn degun min b'i kan kamanagan gɛlɛn dɔ b'i la kamanagan in i dɛsɛ bɛ k'a ɲɛnabɔ i don bɛ karamɔgɔ fulomamu kan ka dɛsɛ i donna soma lankolon kan ka dɛsɛ i donna mori piripara jasilen maa haramuyalen maa kunnanko dɔw kan hali maa t'u dɔw yɛrɛ bɔyɔrɔ dɔn bɔyɔrɔ t'u dɔw yɛrɛ la I tu- dɔw yɛrɛ t'u tɔgɔ yɛrɛ dɔn yɛrɛ tɔgɔ tɛ dɔw yɛrɛ la karamɔgɔ lankolon u t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen arada bandiniw faralen ɲɔgɔn kan k'u sigi k'u yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye olu caman de kɛlen bɛ k'u sigi bi k'u ta kɛ laturuden lankolon ci ye mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min fɔ bilen karamɔgɔya la bilen karamɔgɔya kɛra lebu fɛn karamɔgɔya dara fasan kɔlɔ o ni lebu kɔlɔ o ni halaki kɔlɔ ni fasan kɔlɔ de kɔnɔ bi a ti yan fo an mɔgɔ kelen kelenw bɛ dugukolo kan bi anw de bɛ olu an bi karamɔgɔya sama ka tiɲɛ de yira adamadenw na sabu an tɛna se k'an sigi ka mori lankolonw ye ka ko lankolonw kɛ k'an tɛ wuli k'a kuma fɔ o tɛ se ka kɛ fiyewu donc o de la an bɛ mɔgɔw bila o bɛ barawutu kalan kɛ sabu a kalan n'a kaliwa bɛɛ bɛ bɛn tile wolonfila de ma minnu kɔni bɛ kalan kɛ waa tan bɛ d'olu ma wa ni kalan banna an bɛ saga san ka faga sabu baara min don a ka girin n'i y'a kɛ a tɛ ɲɛ f'i ka jeli bɔn k'o k'a sarakati ye bamakɔ kɔni an bɛ saga ɲuman sɔrɔ waa tan ni duuru la kɔfɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ sabu ala deliw de don ni ala y'a kɛ ni laɲiniw sabatila i yɛrɛ bɛ se ka min ŋaniya ka di ne ma o kɔfɛ o ye ne garisigɛ de ye o kɔni y'an ka baara taabolo ye an bɛna ji kɛ nin na an yɛrɛ bɛna daga wuli e yɛrɛ k'a ye n balimakɛ an bɛna an bɛ kɛ i n'a fɔ karamɔgɔ bandiw b'a kɛ cogo min na an bɛna kɛ i n'a fɔ an bɛna wurudi dɔ kɛ ni ala sɔnna a ma a bɛ sɔrɔ ka ji ta ka k'a la a bɛ wuli e yɛrɛ b'a ye u b'a fɔ ko jinɛw y'a wuli mɛlɛkɛw y'a wuli tɛrɛ bandiya ni sogo ɲimi kan fɔ ni haramu wari ɲini kan fɔ karamɔgɔ ninnu da lankolon tɛ fiyewu i jɔ n bɛna n bɛna kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ b'a kɛ cogoya min Ah, ka ji k'a la ah ok ok n bɛna k'a la sisan o ko ko n ka ji k'a la jinɛ ninnu ko ten n bɛna ji k'a la sisan a bɛ wuli ah i cɛ subhanallah ifilitu ah walijini ifilitu tasuma in ka farin dɛ tasuma barika ka bon kojugu e m'a ye f'a bɛ sisi bɔ kosɛbɛ ah kamera Kameraman, kamera jɔ a la cɛ f'a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn kamera jɔ a la ka ɲɛ subhanallah tasuma in ka farin yɛrɛ yɛrɛ bon i m'a ye karamɔgɔ bandiw de bɛ nin kɛ karamɔgɔ kalabanciw de bɛ nin kɛ donc u bɛ nin kɛ k'a fɔ ko jinɛw de bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ jinɛ baara tɛ nin ye bandiya ni kalabanciya de ye donc o de la ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i siri n'o ye barakutu baara ye voilà kameraman i bɛ kamera jɔ an bɛɛ la an bɛ barakutu baara kɛ mɔgɔw ye a kɛra nafoloko de b'i la o a kɛra furuko de b'i la o a kɛra e mago bɛ nafolo fin na e b'a fɛ ka nafoloba sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la ka nafolo sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka jama sɔrɔ walahi n'an y'a barakutu baara kɛ i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la an bɛ barakutu baara kɛ cogo min na an bɛ mɔgɔ bila u bɛ kalan kɛ mɔgɔ bɛ kalan kɛ waa tan bɛ d'o ma wa ni kalan banna an bɛ saga san ka faga an kɔni bɛ saga ɲuman sɔrɔ waa tan ni duuru la an ka telefɔni nimɔrɔ n'o ye zéro zéro deux cent vingt-trois soixante-dix-huit zéro trois zéro cinq quarante-neuf zéro zéro deux cent vingt-trois soixante-dix-huit zéro trois zéro cinq quarante-neuf donc an balima fɛn o fɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i b'a fɛ an ka barakutu baara k'i ye nafoloko la i ka nafolo sɔrɔ nafolo fin ka nafoloba sɔrɔ k'i faw n'i baw ta ka bɔ nɔgɔ la an wele an bɛ barakutu baara k'i ye ou bien a kɛra furuko dɔ de b'e la e donna karamɔgɔ bandi ni kalabanciw kan n'u bɛ ka jinɛ moriyaw kɛ k'aw kunkolo ɲagami n'a barawutu baara k'i ye n kalila ala la i bɛ sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la sabu ninnu ye bandiw ni kalabanciw ka baara ye maa o maa bɛ ko ba mɔgɔw bɛ ka nin kɛ aw la u bɛ nin dilan san u bɛ nin kɛ e sigilen ɲɛna u b'a fɔ k'e ka na ni miliyɔn tan ye na ni miliyɔn kɛmɛ fila ye u bɛ sɔrɔ ka nin ta k'a d'i ma k'i ka t'i ko ni nin ko jinɛw y'a nin dilan san ko k'a d'i ma ko ka fura tobi ka taa d'i ma n balimakɛ i bɛ t'i ko n'a ye i t'a tiɲɛ ni mɔgɔ sara nin tɛ foyi ye donc a bɛ to video suivre la video wɛrɛ nata an bɛna nin bɔ a kɛra cogo min na an bɛna a bɛɛ lajɛlen yira aw la aw sigiyɔrɔ aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛna a kɛ cogoya bɛɛ yira aw la donc n'aw bɛ fɛ an ka barawutu baara k'i ye n wele n ka telefɔni nimoro la n'o ye zéro zéro deux cent vingt-trois soixante-dix-huit zéro trois zéro cinq quarante-neuf zéro zéro deux cent vingt-trois soixante-dix-huit zéro trois zéro cinq quarante-neuf donc an balimakɛ donc an b'a fɔ asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu shukran